nke onye chiri nazareth achọrọ m ịkọwara gị ihe mere na ọtụtụ ndị dibịa na ndị pastọ ji wee tinyesie aka n'ihe ọjọọ nke ha ga-ata afụfụ ya n'ọdịnihu bụ maka oke ọchịchọ maka population ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ ha chọrọ ndị mmadụ fame ha chọrọ iwu ewu ka ha dị famous ka onye ọbụla mara ha ka ha na-ewu onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ ka o wee wuo ọ da alast i wuka 5 years i wuka na ọ bụ ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ ị fụ ndị pastọ wee je gwọọ ọgwụ ka ha wee nwee members ka e maka ihe ọ maka ego ma ndị ego adọghọ n'akara aka ha onye nke pụta na- ha na-agwọkata ọgwụ ebido gbuwe mmadụ ka ha wee because onye ọbụla gwọrọ ọgwụ ọ bụrọ na ị gwọrọ ọgwụ bụ isi na ọ imaintain ọgwụ otu a sị unu na ọ bụrọ igo moto bụ isi na ị ga-emaintain nwukwa ya maka na ka igo moto obere oge taya enwe nsogbu engine emee ka ị na-arụ ya o nwere ka ị nọkata sị na ị ya-echange engine ọ daa na ị ya-eburu engine ọfụ denye otu a ka ọ dị na ọgwụ a na-agwọ agwọ na ị gwọrọ ọgwụ ka ụwa na-anụ onu gị ị ya-ebido maintainube ya o nwere ike ọ bụrụ na ọkụkọ ka i ji wee gwọọ ma ndị a na-agwọ oke ite ọzọ ị nọkata asị gị weta ọbara mmadụ ma ọbara ewu gbuo efi i gbukata efi ọ naba mmadụ ọ naba nwa asị gị na ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ kawanye njọ ka asị gị gbuo gị weta nwa a mụrụ ọfụ ọ kwa ife a ka na-eme n'abalị n'abalị n'oge oyi mba akị onye ka ha fụrụ ya nwa nwa ka ọkụkọ ọ bụrụ na na ọ dụrọ n'akara aka gị na na ị ga-ewu ewu na a ga-anụ afa gị ebe niile na a ga na-anụ afa gị na ị ga-enwe ego nwere ife ọbụla i mekatara ihe ahụ mee ị dọtagoro ya adọta na ọ bụrọ ihe ihe dị n'akara aka gị ị ga-ata afụfụ ya and ọ ga-ete aka anyị na-anya na because na ndị mmadụ amatago ndị dibịa amatago ọtụtụ ndị ajọ dibịa amatago ndị witch doctors na ndị pastors ha amatago na mgbe ị kwụbara aka gị ọtọ na ihe na ndị mmadụ agaha abịakwute gị na ị ya-enwe population ha bịara tinye aka n'ihe ọjọọ chọwa miracle mee fake miracles na-afụ fake visions ka ndị mmadụ wee bịa ka ha nwee ike wee nwee populations ka e bido nụwa afa ha echefuzie how long ka ọ ga-alast how long ka ị ga-ewu ka ị ga-eji wee naa ndị mmadụ n'iyi na ndị dibịa anyị na-anụ afa ha taata before five years bido next five years ị ma na-anụzi afa ha ha daa mmiri daa ibube ntụ otu a ka ọ dị ndị pastor ife niile nwere oge onye ka o ji enwezinara mmadụ enwezina na ị fụ na onye na-agara onye ọfụma ị chọọ ka ị chọọ ka ọ gaba nwee ndidi o nwere ike nke nwa na-echezi o nwere ike ọ bụ na chukwu deru gị na ị ga-ewu na ị ga-ewu for 50 years na-ese pụọ na ị ga-ewugide wee nwụkwa oge ị ya-anọ n'ụwa ị ga-ewugide na chọkwa ụwa ị fụzia na onye a na-aga n'ihu jezie gwọwa ọgwụ n'oge erube ọ bụrụ na ị ga-ewu na chukwu deru na ị ga-ewu for 50 years mgbe i jezi gwọ ọgwụ a ọgwụ nke izizi ị ga-agwọ ọ gbadatakwara to 25 years ka ị ga-ewuzi maka na ị dọtago ego ahụ ọ gbaa half o nwere ike nke ị mere ya ozugbo obere nke ahụ ị nwetara enweta ọ ga-eru eru ọ gwụkwa i je gwọkwa ọgwụ ọzọ ọ gbadata to to 5 years before ị ma ihe na-aga nke ya aga ife ga-emekwa na next five years ị na-afụ na ga-agakwa ngọ ife ọbụla ị na-etinye aka gị onye ọbụla ị na-eso ị na-anụrụ okwu pastor ị na-eje na nke ọ na-enye gị nke a na-eme gị nke a ọtụtụ ndị pastor na-alazi nwunye mmadụ na-anarazi ndị mmadụ nwunye ha na-arị ha enu ka members wee na-abịa ka ha wee na-enweta ndị mmadụ ka ha wee na-enweta ego otu a ka ọ dị n'ọtụtụ ndị dibịa jide ụmụ agbọghọ gbara ibiribi ebe a na-achọ na-achọ ihe ha ga-eme ka nwoke wee nye ha ego mgbe i megidezi megidezie i bidozie yibezie mary amaka uwe mwụda chọbazi onye onye chọbazi onye onye isi dị mma ma mgbe ị na-agha ara ị mara na ihe niile nwere oge ị chọbazie ịchọbazie innocent person ị ga-ejide taa ya daa were uchu were abụmọnụ na-eso gị wee taa ya ndụ ya daa na ya agazi n'ihu ụmụ nwoke ụmụ nwoke nwaanyị ọbụla na-eme na ọ fụrụ gị n'anya jee makwa nene jụkwa ese before ị na-anụ nwaanyị ịchọkwa ịnụ nwaanyị jụkwa ese ịjụ ese kpọọ yọọ chi gị emechaa m ga-akụziri unu ka m ga ka chi unu ga-esi wee na-akọzi na- na- na-egosi unu ihe na nrọ unu chọọ unu chọọ ịma ihe ga-emenụ m ga-akụziri unu ya n'oge ọzọ ka unu ga-esi wee ma unu nakpuo ụra ọ bụrụ na e nwere ihe ị chọrọ ịma na ka ị ga-esi wee mee nakpuo ụra ihe chi ga-egosi ihe a na nla ịrụ ọrụ maka ihe a efu ka ị ga-esi wee mee maka na ihe niile chukwu ekechego ihe niile gwa anyị ka anyị ga-esi wee na-eme ife niile ọ dịla anyị izu ife ọbụla emeghị ọrụ gị maa na chi gị achọrọ ka o mee ọ bụrụ na ị kwụwa aka gị ọtọ ma na ihe ahụ erubere oge ya ịchọrọ ịnụ nwa ịchọrọ ịnụ di mmadụ ịdị nwoke ị na-anụ maka na iwere ego wee nụọ ya ewere uwe gbaziri ego ahụ ife ọbụla ijiri obi gị wee mee adịghị enwekwa isi ọ dị ala asụkwa ọ ya mere ji wee ndị mmadụ ji wee na-agwa ụzọ ma ndị na-eje na-afụta ọgwụ asataka iwe na-edufuzi ndị mmadụ ụzọ ma site ife niile a na-eme na unu na-afụkwa unu eyuzube akọ na uche unu wee chee echiche ọtụtụ ndị mmadụ ka na-afụ ọrụ ha makwa na ihe ọbụla na-eme na ndụ gị na ọkwa gịnwa ka o si n'aka na ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi ndị mmadụ na-akụzi ma ndị nkụzi nke na-akụzi na-echi akwa ị na-ege ya na-etinye ya n'ọrụ mana ọ bụrụ na ị na-egesi ihe ndị mmadụ na ndị ezigbo mmadụ ka nọkwa ya a ka nwere ndị ezigbo mmadụ na-akụzi si usoro usoro chi ha ziri ha n'ụwa a na-akụzi ezigbo ife ọ bụrụ na ị na-eso ya nọọ ka iwere na ndị mmadụ na onye a na population ndị mmadụ na-ezu na ndị mmadụ ka nkụ na nke onye a ka iso nwanne ọ bụ onwe gị ka ị na-eme na ndị mmadụ na ife ndị mmadụ chọrọ ebe a na-ekwu ekwu ọ ya mere ndị dibịa ji wee ndị pastọ ma ndị dibịa onye ọbụla na-agwọzi ajọ ọgwụ ka ha wee meet up chefuzie ife dị n'ọdịnihu ihe ọ bụla ị na-eme chee echiche ana m ekwukwu ya yuzuo akọ na uche gị tụsasị ozi a i wee nyekwa ndị ọzọ aka laikkwa na mgbe ị na-etinye ihe m na-akụzi n'ọrụ ọ ga-adịrị gị na mma